Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September pano. A president athu olemekezeka a Dr. Dalitso Kabambe, akuluakulu onse a chipani cha utm, makolo athu onse, agogo athu olemekezeka, mashado anzanga, komanso a- abusa athu onse mosogozedwa ndi amayi athu amene mwatipempherera tsiku la lero. Moni nonse achina Mzuzu onse.

Mudzacheze ndi ana anu komanso ndi meeting yoyambirira ya chipani kuyambira kusiyana ndi ija tinapanga koma meeting yoyambirira imene tafika pano kulongosola nkhani ya za ndale chimwalirira president athu Dr. Saulos Chilima mzimu wawo uuse mu mtendere. Ifeyo a utm zolinga zathu ndi zitatu kucho kuthetsa njala kudzera ku manifesto athu komanso kuchita promote achinyamata kuti akhale anthu odzidalira pa iwo okha komanso kuonesesa kunena kuti mdziko muno tikhale anthu odzidalira pa ife tokha. Ku Malawi kuno takhala ndi mavuto osiyanasiyana, tithokoze a mipingo onse komanso koposaposa makalata a mipingo amene mmalemba okwauza a Malawi kuti akaone zinthu zoyenera kuti avotere. Ndipo tikuyamikireni mwanena kuti ena onsewo alibe ntchito ndipo asataye nawo anthu nthawi kukawavotera kupatula utm. Mwina munangosala pang'ono kunena utm chifukwa Dr Saulos Chilima anakumverani inuyo, makolo ake, amipingo yosiyanasiyana kuti alolere. Alliance cholinga kuti zinthu zisinthe. Mmalo mosintha zinthu lero zinthu zaonongeka. Tikupempheni kuti nonse amipingo yosiyanasiyana komanso makolo athu osiyanasiyana maso anu akhale ku utm pansi pa usogoleri wa Dr. Dalitso Ka- Dalitso Kabambe amene atisogolere pa 16 September pano kuti Amalawi zimene ife tinafuna kuti tikuchitireni kudzera kwa Dr. Saulos Chilima Mng'ono wake uyu achite zonsezo, ndi manifesto onse a utm amene ife tiri nawo. Ife lero, tsiku la lero, timayembekezera kuti anthu mmene anabwera ku Mzuzu, ngakhale amathawa popita ngati dziko si lawo, anasiya ma pothole. Tazungulira misewu yonse, ngakhale ku Luwinga uko kuli pothole. Timayembekezera kuti ndalama zimene amapereka anthu a mu ma constituency mwawo, kumana amakuti akuchita consult achinyamata. Timayembekezera kuti ndalama zimenezo akakwilira dzenje limene lija. Koma mmalo moti akwilire dzenje limene lija ananamiza kuti akumana ndi achinyamata aku Mzuzu koma atatenga anthu a ku constituency kwawo kuti awapatse ndalama mmalo mopereka ndalama kwa achinyamata a mu Mzuzu muno. Komanso timayembekezera kuti mmene amabwera kuno. Ndege imene inagwa ku Chikangawa ija akanainyamula imene ija akaisiye pa airport anthu azidziwa kuti airport ndi imeneyo ataona ndege yomwe yophwanyika yokha chifukwa anthu ku Malawi kuno sadziwa kuti ku Mzuzu kuli airport. Timayembekezera kuti ndege imene ija yochokera ku Chikangawa akanaisiya pa airport imene akupomapo. Dambo Sand ali pamene paja mmalo moika kwale akuikapo Dambo Sand ndikumanena kuti ndi airport. Timayembekezera kuti mmene amabwera kuno aima pa Mzuzu paja pa, pa Mzimba kuti amalizitse university imene ija chifukwa mmene amamusiya Chilima kuti agwire ntchito mmene amapereka ah, Chifunga ku Chikangawa kuti chinyamule ndege imene inatenga Chilima. Amayembekezera kuti mwina ntchito zimene Chilima akanagwira amalizitsa ndi iwowo koma alephera. University osayipanga mpaka na lero. Inu anthu a ku Mzimba ndi mafumu onse tikamanamizidwa tsiku la lero ndikanakondwera kuti we are supposed to make a decision because Mombera University there is no Mombera University there. and from there we are supposed to make a decision not to vote for mcp but vote for utm the ones who are supposed to, mani to implement manifesto ya utm timayembekezera kuti mmene anabwera muno kuno akamalizisa nsewu umene ananena wa Nyika wopita ku, ku, ku Nyika kumapitanso ngakhale ku Chitipa zonsezo palibe timayembekezeranso kuti mmene amafika kuno Anthu alandira zitukuko misewu imene yaing'onoing'ono mu tawuni ya Mzuzu komanso apereka mabizinesi. Ananena paja kuti apereka madolars kwa mavenda, timayembekeza kuti mavenda oyandikira amene oyambirira amene alandire madolars ndi anthu aku Mzuzu. Koma zonsezo zatani? Zalephereka. Ifeyo tinene mawu awa. Mawu athu, uthenga wathu. Ndolira Dr Saulos Chilima a president athu tabwera kuno kuzapempha mzimu wanu zolinga zanu zimene munali nawo zopitisa pasogolo chipani cha utm zafera pa njira chifukwa cha anthu oyipa ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti muli nafe pompano tingokupemphani pamene mmafuna kukuza chipani cha utm Tabwera pano ndi mwana wanu ndi mng'ono wanu Dr. Dalitso Kabambe. Chimangeni chipani chipite patsogolo. Mdalitseni do- Dr. Dalitso Kabambe. Ntchito zanu azipitirire zimene mmafuna kuti muchite. Inu a president athu mzimu wanu pamene ukupuma kumene Mulungu analola kuti akutengeni. Tikupempheni kuti zolinga zanu zimene munafuna Do- Dr. Dalitso Kabambe apitirize manifesto anu onse komanso tikupempheni pali ena mommuno ngakhale ku Mzuzu kuno amene amakususukirani nakudyerani ndalama zanu nanena kuti ali pambuyo panu lero akuthawani chifukwa kuti munamwalira. Pali ena amene munatenga kukhala chifupi nanu nimwapasa dzina komanso nakhala anthu odziwika m'Malawi muno lero anakuberani ndalama zanu akuthawani chifukwa kuti mwamwalira. Pali ena amene anakulolani inuyo kuti mugonje Mukhulupirire monga munthu okhulupirira Mulungu, kuti mugonje, mumvere. Lerolo ayiwala azibusa ena tikuwadziwa, enanso opemphera tikuwadziwa, lero akutukwanani inu. Tingokupemphani kumene mukupumula inu a president athu mzimu wanu uuse mumtendere, chipani chanu ndi ichi mukakhale nafe nthawi zonse ndipo cholinga chanu chinali choti chipani chiwine ndipo tipereke zofunikira kwa anthu. Tikupempheni mizimu ya mzimu wanu uyende pena paliponse mmalawi muno koyambirira kuno ku Mzuzu, Koma ku Karonga, ku Chitipa, ku Nkhata-bay, ku Kasungu komanso ku Nkhotakota, ku Salima, ku Dedza komanso ku Mangochi, ku Machinga, ku Phalombe, ku Mulanje, ku Thyolo, ku Chikwawa, ku Nsanje, Mwanza, Neno komanso mupitirire ku Mchinji, ku Lilongwe, Dedza, Lilongwe, Ntchisi komanso mupitirirenso ngakhale ku Dowa. Mulungu mulandire mzimu wa Dr Saulos Chilima pamene mukutukula chipani cha utm kupita pena paliponse ndi zolinga zake zonse kuti zikapherezeke. Inu Mulungu mukachite nawo onse amene sanakhulupirike pamaso pa Chilima. Mukachite nawo onse amene anatenga nawo gawo pa imfa cha ya Chilima. Mukachite nawo onse amene akuchitira zoipa Chilima komanso kuchitira chipani cha utm zoipa. Mukachite nawo onse amene akusakasaka anthu a utm amene akukutukula chipani chawo ena anabwera ndi maphapa awo amagalimoto kuno ena anabwera ndi nsalu zawo zoyerekeza ngati za chilima kuno ena anabwera kumayenda khomo ndi khomo kuti asabwere ku chipani kuno kuno koma onsewo amapanga chifukwa inu a chilima munaika pa mpando tingopempha mzimu wanu achilima ukakang'anthe onse mukachite nawo ndipo akaoneni mulungu ukulu wanu kuno ku malawi inuyo achilima tingokupemphani kumene mukupumula mukapumule mumtendere timakukumbukirani nthawi zonse ndipo tidzakulirani nthawi zonse koma ndi pemphero ndi pemphero lathu kuti mulungu akamve kulira kwa chipani cha utm mulungu akakhale nafe pano ndipo pa 16 september Dr Dalitso Kabambe akaime mapazi mwa Chilima natukula dziko la Malawi nakhala president wa dziko la Malawi. Mukachite nawo inu Mulungu onse amene anatenga nawo gawo mu Chikangawa ndipo pa 16 September asakaone ngakhale voti ina iliyonse. Mukachite nawo onse amene akufuna kukhalira chipani cha UTM kuti chife. Mukachite nawo onse Pakutha pa zonse Mulungu zonse ife zimene tili nawo ngati manifesto a utm komanso zonse zimene ife tili zonse tikutulira mdzanja lanu kuti mukadalitse wina aliyense amene ali pano komanso pamene mukalandira mzimu wa Dr saulos chilima mukanong'oneze wina aliyense kudzera ku mzimu umenewu mukayendere wina aliyense kuti pa 16 September anthu akavotere chipani cha utm enawo Mulungu mukachite nawo Kodi inu munalolera kuti mutenge mzimu wa Chilima ndipo munalolera anthu oyipawa kuti akatero? Tikupempheninso kuti muchite nawo anthu oyipawa kuti akakuziweni inu kuti ndinu Mulungu mu dzina la Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.
Mwambula kutaya nyengo uh, bwana president ni